Ribbed, just like mo chuid coiscíní, tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhleacaithe, le mo chuid cairde, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Mhór, Áine, goidé mar atá tú?
Ah, tá mé tuirseach, ní inseoidh mé bréag duit ar maidin, tá mé sort i lár. achan rud a dhéanamh san obair ag an am chéanna faoi láthair roimh shaoire na Nollag. Tá, sílim, go bhfuil achan duine sa tír mar an gcéanna, an sort lead up sin faoi láthair so bhí shoot agam aréir amuigh i Leitir Móir so tá mé fós scriosta is muid ag taifeadadh ar maidin ach shoot Nollaigiúil a bhí ann so tá sé okay.
a fate worse than death, ag gabháil amach go Leitir Móir agus ag caint faoi Lad who would never go to Leitir Móir. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú? Oh damn right. Go maith, yeah, cineál tuirseach freisin but yeah. Tús, ní raibh an tús an podchraoladh seo ar mo bingo card, a bheith ag caint faoi Leitir Móir nó ribbed condoms so Sin bealach amháin le dúiseacht suas is with hatred and the fear of God, so yeah, it's. Choose your fighter. Look, ní bhíonn a fhios agat, you never know. Anois níl ceann úsáidte agam riamh, I have no idea how to how to describe the feeling, but. Well, one thing is má tá tú ag goil chuig Leitir Móir, tá ort ribbed condom a chaitheamh, so that's. Caithfidh tú é a chur i do wallet, Caithfidh tú é a chur ar do, you know, ar do chuid lámha?
Lámha, yeah. Oh my God! I can already, is féidir liom an DMs a fheiceáil already, like, agus tá's agam cé atá chun iad a sheoladh fosta, so. Thig leat just an rivalry idir pharóistí a mhothú, like, ag teacht ó thaobh James ansin. I will say tá tú... mhill tú mé James because anois nuair a cloisim aon paróiste eile i nGaillimh nach an Cheathrú Rua atá ann I'm like ugh like bhí mé ag tra- bhí mé ag trad session ar an Luan agus thosaigh siad ag canadh um, Galway Shawl was it an t-amhrán an t-amhrán sin Oh yeah, I, Oran I, Mór. Oran Mór and I was like ugh Oran Mór
Mise, mise, having never been to neither Órán Mór ná an Cheathrú Rua, I've literally never been. What? No, ní raibh.
Passáil mé Órán Mór, ceapaim.
Sin an áit a bhfuil an airport, nach b'ea? Sílim gur like, nach, nach fíor-Ghaeilgeoir thú go dtí go dtéann tú go dtí an Cheathrú Rua. Well, listen,

Go huile is go hiomlán de bharr an grá atá agam don Cheathrú Rua from second hand ó James. Sílim go just go léiríonn sin do ghrá do James Of agus course.
do dhílseacht do do chara. Absolutely. Bhuel, is it hilarious dá mbeadh mise ag an

Oh my God. No, honestly, listen, sin an tacaíocht liomsa, agus súil agamsa go ndéanfadh sibhse an rud céanna liomsa, that, you know, nuair, I mean, daoine ag canadh, um, you know, amhráin as Dún na nGall, I mean, ag lua, like, you know, Gaoth Dobhair agus Oh, come on now, ní hé, like, Rann na Feirste an áit is fearr liomsa i nDún na nGall, agus tá sé ok domhsa sin a rá, tá ar a laghad de nascannaí eile agam leis an gcontae.

Tá tú ag déanamh iarracht é a cléimeáil anois. É a dhéanamh níos bougie ná tá. Thiocfadh liomsa hypothetically siúl directly ón aerfort go dtí mo theachsa. It's just má tá an taoid isteach, sin an fhadhb, nuair atá an taoid isteach ní féidir liom. It's cause an trá sin idir an Charraig Fhinn agus Rann na Feirste, that's an, sin an dóigh a bhfaigheann Rann na Feirste ainm s'aige, boom, logainmneacha. It's a rannóg

Ciallaíonn sé go bhfuil talamh dona ann. Nó go bhfuil an talamh dearg agus rua agus gurb é an Cheathrú Rua, it's the red quarter. It really is the Ronseal of logainmneacha, it's just exactly what it says on the tin. Just. Galanta.
Yeah, ach, you know, Is iomaí áit dona a fhásanns bláth álainn, mar a déarfadh siad. Oh!
All right! Ok, seanfhocal. Logainmneacha agus seanfhocail san eagrán seo. Cé muid féin? Muid ag caint faoi na daoine a bhfuil anseo in áit an talamh. Ok, seanfhocal Séamas.
An bhfuil aon ócáidí ag teacht aníos agaibhse don Nollaig? Tá sin really really amaideach and I didn't cop go raibh orm seo a dhéanamh go dtí inné and I'm like feck cén fáth gur ndearna mé seo so tá mé ag dul abhaile right ar an Domhnach tá mé ag eitilt suas um go Carrick Finn tá mé absolutely buzzing mo theaghlach a fheiceáil tá am ar dóigh goil a bheith agam don Nollaig immediately the next day tá mé ag dul go Béal Feirste I totally forgot go bhfuil mo annual cluiche Dungeons and Dragons leis an gang agam in em agus cheap mé go raibh sé goil a bheith in Leitir Ceanainn em but tá muid actually ag déanamh é san áit a mbíonn muid ag déanamh é de ghnáth which is i mBéal Feirste em so tá mé goil suas go Dún na nGall to then bus a fháil go Béal Feirste to then bus a fháil ar ais na bhaile em an lá dar gcionn ar Oíche Nollag so that's probably

Áine, You couldn't even, seo an rud, right, an rud is doilí faoi Dungeons and Dragons, it's not an cluiche, it's not na rialacha, it's not you know ag cur character le chéile, it's just ag iarraidh am a phiocadh a oireann do achan duine le bheith istigh sa seomra céarna agus so if I dropped out now bheadh like sciortaí ar phortaigh like it would actually, it would actually ruin my Christmas I think mun, muna raibh mé ábalta dul. An mbeifeá, you know, just bainte amach as an ngrúpa cairde sin? An mbeadh cuireadh agat an bhliain seo chugainn? Um, I don't know. See, seo an rud, like, it's, it's an grúpa céanna a bhíonn ag imirt le chéile an t-am ar fad, but, um, do you know, más rud é, and I, like, ní dhéarfainn go mbeinn kicked amach but it would be, you know, I would be the one who would ruin the Christmas plans. Like, tá, like, tá ceann de na lads literally ag eitilt isteach ó Londain agus, um, Ag gabháil díreach go dtí an teach to play D&D like. Agus mura mbeidh duine amháin ann, as an scéal.
Bhfuil like an stopann an scéal or or? An gcuirfeadh sé isteach ar an scéal a bhfuil sé. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.
So basically, mura bhfuil tú ann, ní bheidh sé in ann tarlú. Yeah, basically, yeah. Oh, ok, yeah, yeah, yeah. So, yeah. So tá sé, so ní féidir liom, definitely not ag an bpointe seo, ní féidir liom titim as an, as an cluiche. Tá sé just, but, like, tá mé really ag súil leis, it's just that I did not plan my, my time.

Yeah, exactly. Sin chomh cute though, nach bhfuil? Like, is that mm. not the absolute dream? Sílim go mbíonn rudaí mar sin cute go teoiriciúil ach ansin nuair atá tú ag codladh ar tholg le cúigear eile níl rud ar bith cute faoi bíonn tú corá leis ag iarraidh dul a chodladh bíonn duine éigin ag srannaíl bíonn duine éigin ag caint bíonn sleep terrors ag mm.
Tá duine amháin a bhíonn ag srannfaí and I will have to make sure go bhfuil mé i mo chodladh sular thosaíonn siad ag eh that will ruin my night's sleep muna bhfuil mé i mo chodladh sular sular titeann siad a chodladh but em but no tá chomh just it's really really wholesome agus you know tá bíonn like charcuterie board ollmhór againn i lár an tábla and you know Sé, you know, críochnaíonn muid ag, san oíche and then we start watching like, you know, sketches is rudaí le chéile ar líne and all the craic or whatever agus it's daoine ar fad a bhí mé um ag déanamh youth theatre leo nuair bhí mé, you know, ceithre bliain déag d'aois so, you know, tá aithne agam orthu le, le dhá bhliain déag, trí bhliain déag ag an phointe seo um so it's just thar a bheith, tá thar a bheith, thar a bheith cute. Tá, tá cute. So sin, sin an, sin an imeacht is mó atá agamsa roimh an Nollaig. Ehm, céard fúibhse? Are yous playing any D&D?
Bhuel, beidh Siobhán sásta go bhfuil mé ag dul ag scátáil ar oighear tráthnóna inniu. Yeah, bro! Ní raibh duine amháin sásta a dhul liom, beidh mé ag dul le mo dhlúthchara. Ehm, ní raibh duine ar bith eile sásta, they were like, are you having a laugh? But, níl rud ar bith mór ar siúl agamsa, tá mé chun… An deireadh seachtaine seo a chaitheamh i nGaillimh, tá mé ag críochnú suas an obair agus ag dul abhaile don Nollaig agus níl ach seachtain agamsa sa bhaile mar beidh mé ag dul ar saoire an tseachtain seo, bhuel, deireadh, yeah, níl mé cinnte cén lá ach just, just simple times, just am a chaitheamh le mo chlann, em, dul fa choinne an Christmas Eve brekkie, sin an traidisiún atá againne, dul amach fa choinne sin, so. Yeah, nothing to report. Níl mé ag dul a bheith ag dul amach in Inis i mbliana mar go mbeidh mé ag iarraidh mo chuid airgid a shábháil so yeah, just being a good gal having a wholesome just am sa bhaile. Well behaved. Yeah, níl mise ag dul go Béal Feirste ag imirt cluichí aisteacha agus ag ithe charcuterie boards or whatever you call those things.
Or whatever you call, yeah, sorry, yeah, tá tú just ag dul go Japan le

mo bhia líonadh duitse. Oh yeah, beidh ort, yeah, it's gonna be, um, there's gonna be a lot ar an liosta sin. I got you. Tá an méid sin éada orm. Cén áit a bhfuil tú ag déanamh, just áit amháin in Japan a bhfuil tú ag dul, like? No, tá muid ag bogadh thart. Tá muid ag tosú i Tokyo fa choinne Oíche Cinn Bliana, ansin tá muid ag dhul go dtí an áit ina gcónaíonn mo chara, an áit cá bhfásta, ach beidh muid ag déanamh day trips ó sin, ansin tá muid ag dul go Kyoto, Osaka, Kobe agus ansin ar ais go Tokyo don tseachtain deireanach. Tá trí seachtainí againn so tá giota beag ama againn le bogadh thart agus tá mé ag súil go mór le dhul ar na bullet trains. Sílim go mbeidh muid níos excited faoi na bullet trains ná rud ar bith eile, tá cinn Hello Kitty acu! Oh my God. Can you get more Japan? You'll what do you call it?
Ní thiocfaidh tú ar ais anois. You'll go full, um, you'll just never want to leave. Like, tá sé just chomh eagraithe agus chomh, like, or, you know, cuireann siad amach, like, apology má tá an traein, like, mall le, like, 30 soicind, do you know? Oireann sin go mór fá choinne mo, like, type A personality, just eagraithe, like, beidh seo iontach.

Watashi wa Cillian desu. Beidh sé galanta. Beidh sé absolutely unreal. Do you know what, cuirfidh mé na ticití chugat for for Wrestle Kingdom inniu fosta just so you don't miss it. You do that, you do that. Just so you go to to the the Japanese Wrestlemania cos tá sé ar siúl ag an am nuair atá tú thall ansin.
Bhí mé ag smaoineamh ar dhul chuig sumo wrestling a fheiceáil. Oh yeah, ba cheart duit. Tá na himeachtaí chomh greannmhar, it's like hot pot and sumo wrestling, like le chéile i bundle. Oh gas. Suíonn tú like ag ól babhla sú agus ag amharc ar Sumo Wrestling. Níl mé cinnte an méid a bhainfinn sult as sin because just fear ag cur allais agus mise den fhear bia os a chomhair. I don't know. Níl mé cinnte faoi sin. Ach bheadh an Sumo Wrestling suimiúil.
Definitely yeah tá tá tá físeannaí dó ar YouTube gur féidir leat amharc air it's crazy like tá sé you know tá sé chomh suimiúil amharc air. Sin an sort sin an coirnéal de TikTok go bhfuil tú ann. Of course.
We've got to do the Mario Kart.
So Oh yeah. seo an fhadhb, tá siad comh dian faoi ceadúnais tiomána, ní ghlacann siad le cinn Éireannacha, ní ghlacann siad le cinn plaisteacha. Agus ag an am céanna ní ghlacann siad leis na cinn idirnáisiúnta because tá ceann idirnáisiúnta agamsa a fuair mé nuair a chuaigh mé go Meiriceá ach it's just like píosa páipéir é. Ní ghlacann siad le cinn páipéir. What?
So níl fhios agam céard a fhágann sin mé leis. Níl fhios agam céard a úsáideann na Seapánaigh iad féin ach tá leaid amháin againn sa ghrúpa nach bhfuil a cheadúnas tiomána aige cibé so he's ruining everyone's fun. Ach déanfaidh So mé embarrassing, Sweet Tits Amárach.
Fan because ba bhreá liom gléasadh suas agus goil sall. I know, how embarrassing nach dtig leis Tiomáint, That's like, so embarrassing.
mortification ag aois aige. B'fhéidir go bingeoidh siad rud éicint ar líne or something, well, surely nuair a bheidh sibh actually ann go mbeadh sibh in ann iad a mhealladh. Bíonn go leor daoine ag taisteal a dhéanann that, so,
eh, Yeah. Má Tá súil agam. má sin pick a character le bheith mar, mar, cé hé sin?
Oh. Ooh. See, do you know cé a roghnaím an lá seo an t-am ar fad nuair atá mé ag imirt an actual cluiche? Wario, Yeah, mis- obviously.
Ah, mm.

thart ar an gcathair i do lána beag fhéin. Shíl mise go mbeadh sé giota beag níos chaotic like ag bualadh isteach ina chéile and stuff but níl cead sin ar chor ar bith so
yeah I know right? Shit right. Go dtabharfadh siad like real bananas agus shells dhúinn.
Sound effects is ann. Just ag caitheamh a dturlaigh. Cuirfear sa James Chin cén plean atá agat don Nollaig?
Ag game Leinster agus Connacht ar an Satharn. Ó, yes. Agus is dócha go ngabhfaidh mé b'fhéidir ag cluiche eile, Connacht, i rith an Nollaig, but yeah, sin an méid really. Beidh an annual seven-a-side againn le tar éis an Nollaig. Oh yes.
Comórtas Bailte in onóir leaid a cailleadh anseo ar an gCeathrú Rua, Máirt Uí Antaine. Roinnt mhaith blianta ó shoin, Comórtas na Bailte a luaitear air, so beidh mé ag imirt le mo bhaile beag anseo, an baile laistigh den Cheathrú Rua. Agus yeah, just cúpla night out, I'd say théis Lá Stiofáin, gonna call it quits for the year. Uh, tá cluiche mór ag teacht aníos ar an 5ú lá de Eanáir, so sin kind of just gonna be a nice chill um, Nollaig. B'fhéidir cúpla trips isteach go Gaillimh, get maybe a few nice coffees and walks in or something. But yeah, sin Laoise sin a mbeidh san oileán, feirmeoir Rómáineach. Tá mé ag gach Oíche Nollag, téann muid síos ag teach Mhamó is Dhaideo, which is now just teach m'uncail, agus bíonn like charcuterie boards ann agus bíonn you know cúpla deoch ann agus you know a few few finger food bits agus tagann an clann ar fad le chéile, so that's kind of

Is thíos in Asahi. So, cuireann siad an dá chopstick trasna ar an ngloine Asahi, suíonn tú an shot de sake ar barr na chopsticks agus ansin, seo i mbialann agus buaileann achan duine an tábla ag an am chéanna so go dtiteann an shot de sake isteach sa bheoir. Dúirt Cillian go bhfuil sé an-deas. Bhain sé triail as i mbialann Seapánach, actually i mBéal Feirste. I know, comh cultúrtha i mBéal Feirste. Dúirt sé go raibh sé an-bhlasta, so b'fhéidir go dtig leat sin a chur isteach i do Asahi anois, Lá 'le Stiofáin. I don't think go mbeidh siad ag díol Asahi ná sake sa bpub. Are you sure now?
I'd say má chuirtear ceist air, top, top shelf sake is dóigh iad. Rud is, mar is rud an-sóisialta é, tabhair síos na chopsticks leat chuig an phub agus thig le achan duine é a dhéanamh le chéile. Bhfuil aon chopsticks insa gCeathrú Rua? Is that even, is that even? Hey, tá bialann Síneach ag.

Oh God. Is muide sa séasúr Nollaigiúil seo, an maíonn sibh go bhfuil sibh dána nó deas i mbliana? Cén liosta a bhfuil sibh air? Cén liosta a chuir Daidí na Nollag sibh air i mbliana? Ag amharc siar ar an 12 mí deireanach? Do you know what? Déarfadh mise deas, but I think go bhfuil cúpla duine eile a ndéarfadh go raibh mé dána. That is. Probably an dearcadh is mó a bheadh agamsa. Umm. Cén fáth thú? No, I, no, I think go raibh mé, listen, I think go raibh mé well behaved. Umm, eh, eh, you know, I think just a gcomparáid with, do you know an rud atá ann, do mo chuid housemates, tá siad, tá siad galánta but ní raibh, umm, ní raibh aon bhliain fhiáin acu, do you know, ní raibh aon, ní raibh, ní raibh aon spiorad acu i mbliain, they didn't, they didn't get, eh, get wild with it. Umm, so, i gcomparáid, you know bhí bliain like wow crazy agamsa but like i gcomparáid le daoine eile then probably was actually fairly tame so um so no I think you know bhí much ass yeah you know níor ma níor ma aon rud that I really regret I don't think ní gap ní gap oh god I think about that really yeah

So sílim go mbeidh mé féin deas go leor i mbliana chomh maith, mar gheall ar an chúis díreach sin agus mar gheall ar b'fhéidir an dá mhí deireanach, just go bhfuil mé chomh sáinnithe sa teach le tinneas nach raibh deis agam rud ar bith chaotic a dhéanamh. Sílim go bhfuil mé séimh le cúpla mí anuas so sílim go mbeidh mé fhéin ar nós deas go maith. Tá mé ag iarraidh smaoineamh ar an stuff a bhí déanta agatsa, I'm like trying to like agus ar chomh greama I feel like I'm doing like an audit ar mo chuid cairde where I'm like well actually do go mbeadh liomsa is listen so long as nach leakann na group chats againne that's sin an rud sin an rud is tábhachtaí that's the sin an Bad enough bheadh na cover photos againn riamh. No, God no, God forbid, no, please no, then sin an dóigh amháin go mbeidh muid ar haiceáil anois. Yeah, exactly, beidh muid ar front page de Tuairisc ponc ie, I can't wait. Agus just de bharr gur luaigh muid Tuairisc ponc ie, beidh sé ar Tuairisc ponc ie anois, sin an dóigh a n-oibríonn sé.
There's a leak. There's a leak.
There's a mole. Cé a bhí ann? But no, I think, yeah, I think go raibh muid deas i mbliana. I don't think go raibh muid ro-, I, Yeah. I, I think go raibh muid fairly séimh. Like, níl, níl cuimhne agam ar aon, like, definitely le blianta anuas, we, there was devilment involved um, le, le imeachtaí bhí muid ag, nó rudaí bhí muid le chéile. B'fhéidir, do you know what, maybe we just, calm each other down now anois b'fhéidir níl tá muid deas breá séimh you know tá muid ar na walk Magazines bhí muid sa sauna le chéile you know we were very relaxed is this growth ugh no what is fuath liom sin an uair dheireanach a chonaic mé sibh ní dheachaigh muid amach le chéile bhí lón againn oh my god yeah you're right yeah. it's so calm What the fuck? Oh no! Cad é atá tarlú? Tá muid ag éirí sean! Rud eile domsa freisin ná an rud is mó atá mé ag tnúth leis le linn an Nollaig ná dul isteach i bpub ciúin.
Oh God.
Le linn an lá agus just tine a bheith thíos agus pionta amháin, nó pionta Guinness os comhair an tine agus sin é. Beidh mé deas, teolaí, séimh, agus sin é an fáth atá mé a rá, b'fhéidir go ngabhfainn ag cluiche Connacht ar an fiche ochtú, ach b'fhéidir go b'in é go just go ngabhfainn isteach sa Bunch of Grapes agus go suífinn cois tine agus go mbreathnóinn ar an teilifís ann istigh sa teas, ag breathnú ar an cluiche in áit a dhul ag an gcluiche. Is é sin a rá, so b'fhéidir go b'shiod é, as go mbeidh muid ag fáil níos séimhe agus níos réchúisí is rud é. Ach tá sé ok glacadh leis sin, go bhfuil sin níos teolaí agus níos deise, mar, like, thig leat a bheith ligint ort go mbaineann tú níos mó sult as an rud eile agus, like, i gcónaí bheith i bpubainí pacáilte agus gan bheith ábalta suí síos agus no more! Like, mar a dúirt mé an tseachtain seo caite, tá mé tinn den beer tent, tinn de áiteanna atá róghnaitheach agus nach dtig liom suí agus nach dtig liom bheith compordach agus nach dtig liom an deoch a bhfuil a dhíobháil orm a ordú. So, power to you James. Suí istigh sa Bunch of Grapes, suí in aice na tine, faigh do phionta, bí compordach, déan an rud go bhfuil tusa ag iarraidh a dhéanamh an Nollaig seo. Go maith, Daniel. That being said, resolution is more devilment. Yay! We're back, baby. Ní raibh tú gann ag leor bliana. No.
Sin sin an rud, it's so funny that like, you know, like nuair tá daoine ag éirí amach cur amach like teachtaireachtaí of like acceptance and tolerance like like do daoine eile it's like love who you want to love, do daoine eile it's like, you know, you can be anything you want to be agus na seansaí it's like you can stop drinking if you'd like, I guess, you know, ag leat, you know, if you if you if you want to go But too hard on where it. is the fun In that. Ní really oibríonn sé don bhranda s'againn. No. Má éiríonn muid ró mhaith nó má éiríonn muid ró dheas. Yeah, listen. Caithfidh, tá, tá, you know, ainm faoi leith ag gach duine coinneáil. Caithfidh muid ainm an phodcast a athrú go seansálaithe go dtí sean-timers, I'd say. So is breá liom go dtig linn brath ar James leis sin a choinneáil.

Is fearr tagtha ar TikTok agus más ag iarraidh mé féin a aimsiú The Man Who Hosted agus más maith leat risky DM a sheoladh chugamsa, is é Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Nollaig Shona daoibh go léir, mar a rinne Oh Hugh sorry yeah, dearmad a rá, beidh an whoopsie. eagrán seo ag dul amach díreach Roimh an Nollaig. roimh na Nollag agus ní bheidh muid ag caint libh arís go dtí i ndiaidh na Nollag. Sé an tseachtain seo chugainn deireadh na sraithe, chomh maith. Um so bígí ag éisteacht, beidh eagrán beag deas ann daoibh maidin i ndiaidh Oíche Stiofáin, so cuideoidh muid libh leis an phóit agus b'fhéidir le cén dóigh mothú níos fearr i ndiaidh an oíche mhór sin. Like eagrán ASMR basically, just to. Aw, bheadh sin cute.